igbo bụ igbo ekene m unu na anyị abịakwa ọzọ ka anyị wetara unu the new updates nwa obere nwa na-emesi ihe ike onye a na-akpọ the chief priest the young chief priest the chief priest ekulo na anyị chọkwara unu ka unu wee wụ na o nwere ndị amụma ma na nwa nwatakịrị a bido n'ụmụazị ihe a wee maa ya onye na-agbagodo m bụ onye ọka the capital of anambra state ka o si ụmụzọcha village precisely mana ihe nna nwa na-eme dị ebube ọ lọọ nlọ kọwara gị na nlọ ga-eme eme ndị ọbụla o mere ihe ọ gaa like that unu ya watch ihe ọ na-eme na Nnewi obodo Nnewi ọ nọ na ya onye a na-agwa unu the young chief priest watchịa nụ ka unu were anya unu fụ ọ na-alụ ụzọ ọ na-azụ many people n'akwụkwọ ndị ajadu ọ na-akwụ ụgwọ ọ wụnye street light na Nnewi due to na Nnewi ka a mụrụ ya mana onye ọka ka ọ bụ watchịa nụ onye na-agwa unu onye na-agwa unu wu mmụọ mmiri na onwe ya mmụọ mmiri n'onwe ya ọkala mmadụ ọkala mmụọ pụtala ụwa bụrụ mmụọ mmiri n'onwe ya watchịa nụ the video ka ghara ekwuwe watchịa nụ kala anyị
anyị abatawo mma mma mmụ agụrụ chukwu eji ozi ahịa o mere ebele chukwu onye nwe na nke bịa ọsịsọ omemma na-ekwe ego ide uju ogwugwu ọbarị eze omemma onye nwe na nke bi agbarịba ma eji ozi abịa omelidike eze omemma agụleri nnemenyi anyị abịa mma mma ka anyị gwara Chukwu ọ bụ onye nwa na nwenu ka anyị kwuo maka okuku anyị ekwu maka okuku ya na obe nwanne ya na ọ bụ nwanne ya na asakpa nwanne ya agụleri ajụrụ m agụleri na abebe asụwa oyibo nwere nne na anyị na-emere obodo mmanwụ asụwa oyibo nwere nne ka anyị si na omenala wee Nna m gaazịa aka na-eri nne ntụ na Fine asụ na abịago nna m kee ka i mee nna m anyị nọ na be gị n'ụbọchị tata wee sị ka anyị mata afa gị na nke a na-etu na onye bụ ejimalụ

the savior of our time yes ikuku mmiri digital chief wow so afa karịa ngwụrụ ya ọka nkụ ọ kakwa nkụ nna m Ka- ka aka bebere soro bee n'oke na na mike na-eri nne m a nwe na-asị na ọzọ ugbo eh, ụmụ ogbenye ndụ ọzọ igbo ndụ ka nwa bụ gị bi nwanne nwoke nna mike na-eri nne anyị nụrụ mkpamkpa dị iche iche niile ị na-akpa otu i si azọ ndị igbo ndụ na-enyere people aka ma ndị na-ada ada ma ndị eji uche ọgwụ ma ndị ekechi ekechi ma ndị amoosu ji ma ndị afefe dara ada mana na-ebuso agha wee fuo Jisọs ụba nọ n'ụdị pụrụ iche wee batakwa n'obodo Nnewi wee na-eme ihe dị egwu single handedly anyị nụ na ị na-ata anyị ụzọ which we've covered it before coming down here anyị for the street light that you put ụmụ nwaanyị testify otu i si enye aka ma ndị ogbi ị na-enyere aka nna m anyị kenyere nne sị jide ka izu ya sa dịghị egodino na-eme mma ee nna m asị m kedu obi ya tarapụ na omenala mma i ji wee na-azọ igbo ndụ bụrụ the Jesus of this particular time wee na-azọ ndụ mmadụ ndụ

Mm, ọ kpọgote m wee gara Nnewi nọkwa ebe a gụ- gụkwa akwụkwọ Wow. Ee, na Nnewi ka anyị nọzi tutuu wee ruozie oge ọrụ m abido si jido na oge m pere mpe na ntị na enwe nsogbu m kọba ya na ọ ma-agwụ na ọ long story sha. Ọ long story. Mm, mana the thing mara m na nwa from childhood ka a mara ihe m na-abụ Yes. Ee, a na-ekwu ya even isi dada m akpụrụ m ya ka esi akpụ nke ụmụnne m mana nke ụmụnne m akpụcha etinye na mmiri mana nke akpụchara m nke m tinye na bottle nie n'ana kụọ mkpụrụ osisi ebe ahụ Hey, wow. agwa ndị be anyị na o luo mgbe m na-etolite sị gwutekwe the isi- ntutu isi nyekwa m so ọ bụrụ na onye na-awatch video m before ma onye mabu m before ọ ga-ama na ntutu isi o nwere oge a cutụrụ ya acut mana kịta kwazi ebu m dread mana dread ahụ kwa ntutu ahụ atọpụtara m mgbe m gba- m dobe ụmụazị ka enyekwa m kwekwa n'isi m back Wow. wee continue gosi that na omenala na mmụọ Dị dị iche from human being.

mmụọ na-agwa m ya mmadụ na-agwa m ya that na oge ọrụ m erugo ahịa na mma aga n'ụdị ọdịnala so mụ na onwe m ndị ma na-enye m advice ka m jee mee n'ụdị ụka the mmụọ na-agwa m okwu adị ma ana m arakwara ya okwu kwechiri na m ya-alụ ya n'ụdị ọdịnala sị m lụrụ ya n'ụdị ọdịnala m ejekwala tinye aka n'ụdị ọzọ M wee decide na m mee ya n'ụdị ọdịnala m fụ na line ha tiri m ya ọ line mmiri adị na nwere line ọzọ

so far na a sị onye abanye na mmiri a wow ruo na mmiri a anụ ọwụla nọ na ya na the wild animal ọwụla nọ na mmiri a ga-erespect ya kwanyela ugwu ndị niile nọ na mmiri a dị comfortable nwere onye ga-adị fear ịghọtago even nke m je wee bata kịta ahụ eje m na na Atlantic Ocean wow Na Lagos.
wonderful Eh, ị watchie video m last video m post na eh, eh, Facebook ọrụ mmiri ka m jekọ na Atlantic Ocean ahụ eje m fụcha ụmụ be m nọ na be- na- na Lagos ha kpọrọ m bịa ka a mere m dedication Yes. mechere m ya, m sị na m akpọ ha ga na mmiri ebe a ka m blesskwa ha before m nawa ijizi akpọ na Atlantic Ocean ha ga-atụ ụjọ mgbe anyị chọrọ ịba na Atlantic Ocean m sị na nwere nọọ mmụnwa ihe kpọrọ aga batụ m ụjọ m buru ụzọ banye ha fụ na o nwere ihe na-eme na mmiri niile dị ebe a bịa The debe- calm. mmụọ mmiri niile dị happy m chụcha aja mụ na ha rikọchaa na mmiri a m kpọrọzi ha bata na mmiri ha dị comfortable o nwere ihe na-eme ụjọ anarọ atụzi ha ihe ọcha dị mmiri ya ha fụ na ebili mmiri na-etite o nwere onye o buru o nwere onye ọ harmụrụ everything gara very successful ụfọdụ na-asị na eh, eh, na ha dị surprise na ka m si wee gaa nọ close to the mmiri na ha chekwere na na atụ na na atụ ụjọ the ocean nwa mmiri ya nwere ike ịtụ ụjọ because na na mmiri ka i si already Eh, eh, afọ anaghị egwu anaghị atụ afọ wee buru ụzọ eziokwu so ọ bụ otu a ka ọrụ m si wee bido mụwaka ya n'ụdị mmiri a adị kemgbe a na-aga ịma na o nwere nchọpụta n'ebe ndị mmiri nọ adị ekwusiri ya ekwusi ike onye ọ na-awụ onye mmiri na-akwụwa aka ya ọtọ onye ọ na-awụ onye mmiri na-akwụ n'eziokwu onye ọ na-abụ onye mmiri na-asọ nsọ maka na ọ gbara nsọ abịa na-eme ụfọdụ ọdịnala Igbo ji adị ka ọ na-aghatọkọwa maka na ọ bụrụ na a ka nwere dibịa niile otu ndị dibịa si emekọta na ndị dibịa ka họpụtara na ọ ka na-asọ nsọ ka e si asọ gboo gboo otu nsọ omenala si wee dị onye mara line ọ nọ na ya because onyinye amara dị n'iche n'iche Ọ bụ nwere ndị mere ka ha na-agwọ ọya Yes. nwee ndị mere ka ha na-ezisa ozi nwee ndị mere ka ha na-ekpere mmadụ ekpere nwee ndị mere ka ha na-alụ ọrụ nke dị iche iche mana ire ji maka na ụsọ ego ma ọ na onye a na-eme nke ọ na-agara esi ka ị wetakwa nke a tikwo na nke gị amụrọ m na ebe ha kpatara onye be na ebe na-anọrọ na nsị a na manọrọ and that's why ji agaziri ihe ọbụla i mere ọ ga-afụ ya n'anya and yes abụ m somebody mmụọ na-control abụrọ m onye na-decide ihe by myself ma mmadụ na-enye control ị gwagide m ụnụ gwachicha mana nke ahụ mmụọ ahụ gwara m because mmụọ ahụ anaghị disappoint mmadụ mmụọ anaghị disappoint ha nke ahụ gwara m ka m na-eme ọ dị ka ụzọ a kịta m na-alụ oge m chọrọ ibido lụwa ụzọ a o nwerọkwa ego dị n'akpa m otu ahụ maka na ma ụfọdụ ga-abụ afụ ya eche na o nwe millions m debere m ji abịa o nwerọ ego dị na account m na that m ji kwado ihe ụzọ a nọ na mmụọ kpọlitere m sị m lụọ ụzọ a na ụzọ a nwa adịrọ mma ọ na-emebi ma moto udu mmiri luo ọ nara aga ma mụ na onwe m ọ na-ekwu nsogbu ma ndị na-abịa na nke m, ma ndị mmadụ na-abịakwa n'ule a ọ na-enye ọnụ ata nsa m fụkwa moto mara mma ọ mebie ebe a ọ bụrụ na ọ dị ebe mebiri adịrọ m you know so dị mma ọ wee sị m na ọ lụrụ adị ụzọ m na-eche echiche kedu ka m esiwe ụzọ a aka m na-alụ ihe dị n'obi n'obi m aka alụchara ya alụcha ego kee ebe m na-afụ ego ọ sị m lụwa ụzọ a na ego mejere ya mara

mmụọ na-eme ihe n'ahịa ọ na-agwa na dịka obi akịta ime na ihe dị na-edi n'obi m akịta ihe afụ ka ụlọ si dị na ya si wee dịcha iche iche and ime ọchị efu na ụfọdụ ụlọ dị na ya bụ nke alụchara finish nke alụchara finish ọkwa na aka emechara na iji gochi ụlọ different people bụ ihe na-alụ ụlọ a na onye bịa kwe nkwa mmụọ mezuru ya o kwe na nkwa ọ bịa put structure nke ọ lụchicha ahụ finish esepụ aka chinye key

ji na-eme bie na-ekwu ọ bụla mụ na-ekwu so na wee bụrụ ya na ya bụ ọlụ bụ ịdị akpọrọ m bụ ụdị mmiri ihe ọna na-eme onye ọrụ na mmiri ka m na-akpọ onye aja m gbasịara ya afa m je na mmiri present ya the problem chụọrọ ya aja mmiri onye a na nsogbu ebie otu a ka m si alụ ndị ọrụ so then mgbe m na-enyekwe ndụmọdụ

so na ọdụ aka nke nna m ana m ekene eri nne ndụmọdụ m na-enye ndị ọdịnala bụ na ọ bụrụ na akpọ ọrụ ọkpụkpọ oku tara ya ka ị chọpụta line akpọrọ ụnụ ya follow line a bụrụ chuke na ya ị mara mbido akwa na-afịa arụ mana iberi ọba ọbanyere bịọtago a sị na awụ ya tọrọ ụta abacha were ji Oji. so na ọ bụrụ na omenala akpọrọ bụ iche ka ị chọpụta nke akpọrọ ụnụ ya focus kana na nke a face ya na nke ahụ because na ihe dị n'ụwa kịta ahụ na ụfọdụ na-amụ ya ka ebe a amụ ya ka ebe a ọ dịkasị na mmụọ chọrọzi ya na-abịa na nke ọ bụrụ na ịmapụghị aka ebe a, maje na mmaje nke a. na nke bido gwa owezi ịwa n'isi na nke eni mana ọ bụrụ na nke a ka ị focus mebe ihe kwudo na ya ka ụwa ahụ niile mara na ọ nya ka ị na-eme mmụọ chọrọ ọbịa na ọ kwudosie gị ike na ya mara na ọ nya ka ị face na ọ nya ka ị na-eme ọ na-agaziri gị mmụọ arọbịnagụ na-ama mmadụ ama na ọ na-aba mmadụ n'arụ Yes. ọ bụrụ na aba kpọọ gị oku ị na-eme ihe ike na bapụ ha ga-ama ị n'arụ ndị ha ga-ama yes na ị na-eme ihe ziri ezi ha ga-amadosi n'arụ ha ma ọgwụ ka ibere mee mana ọ bụrụ na ha kpọọ gị oku ha ga-amakwa nwa ọnwa o

mana followbe omenala na usoro kwesịrị ekwesị ị ghọtago iwepụ na pride i buo emezina na i bugo ibu o still be loyal life is very simple mana mara na onye okwu onyinye amara enyere gị ka i were tọọ ndị mmadụ agbụ ọ bụrọ ka i were ewe mebe ọga ya oge eh, no ihe ahụ e na-enye ya akwa a na-enye ya use it well ka o wee baala ụba kpalụ ndị ahụ anyị nyere n'obu aka ka ịzọ ndụ then ọzọ bụkwara ya wụ. ndị mmadụ na-abịa n'obi ị na-atry na-enyekwa ha advice ọ bụrọ sọ ka onye bịa be ị rụọ ya ọlụ ya naba ọ dị ka youth na-abịa na be m kịta o nwe ka o ji dị ka a sị na m bụ the father of youth Yes. ha bịa na be m i don't just work for them they come and testify, testify and give me money and go Mm-mm. ha lụọ ọlụ m ọlụ m lụsịalụ ha ọlụ m fụ na ha agabago n'iru m kpọrọta onye ahụ nso nye ya advice kọwasịala nwata onye anaghị ana mee ka ọ ghọta things o kwesịrị ịma

chief dr ajana nze egwu mmanwụ ekeneche mma mma ajana mmiri dike onye nwe na ajana nke bịa mma mma oji mgbọrọgwụ eme ihe n'agụleri na abebe na anyị na-emere obodo mmanwụ ọzọ mmụọ ogbenye na-ekwe egwu eze udo